Fan go bhfeicfidh sibh eagrán fiche an intro is fearr ar chuala sibh choíche i bhur saol. Agus tá mé anseo fosta le James Ó Flatharta. James, cad é mar atá tú? Ó, tá mé iontach anois tar éis an intro sin. Sin an rud is mó de d'ainm ariamh mo shaol. Yeah, ní bheadh fhios agat. B'in é an intro an naoú eagrán

T-léine as like Féile Drámaíochta thall in Edinburgh agus tháinig sí tháinig mé agus mé like oh bhí mé ag smaoitiú gur tusa a bhí ann mar gheall ar bhí go raibh tú ag caitheamh T-léine as Edinburgh agus dúirt sise bhí a fhios agamsa go díreach gur tusa a bhí ann cos bhí tusa an duine amháin a bhíos anseo le geansaí Dún na nGall. I was like fair enough. Sin like rá tá san go bin IQ but ní muis go raibh chéad movie ná habair ná habair

Go maith, go maith. Can't complain. Tá seachtain an-mhaith, beagáinín ciúin, but go maith agus seachtain just obair agus ciúin go maith freisin. So look forward an deireadh seachtaine dó, cúpla deoch a'm.

Níl mé cinnte. Bhí blianta ann agus bhí blais daoine freisin ann. Like, it, it just, athraíonn sé ó bliain go bliain. D'fhéadfadh duine amháin é a dhéanamh leo féin and then an chéad bhliain eile b'fhéidir tiocfadh, tiocfadh cúigear amach as chuile crack den Super Bowl Arena agus bhí sé just gasta. Is Sea, taispeánann seo mo aineolas. Shíl mise i gcónaí go ndearna duine amháin é.

Who cares? Yeah. Ach um, rud- bhí siad ag rá go b'iod an ceann is fearr ó Miami. Eh, níl fhios a'm cén bhliain, but bhí um, bhí Prince ag casadh Purple Rain Yes. agus bhí sé bhí sé ag báisteach. So Mhm. bhí sé sin cool like so bhí siad like Yes. ag rá go b'iod an t-aon cheann a bhí in ann é sin a rival-áil but uh, yeah I thought I, I thought go raibh an halftime show class. Bhí an game bhí bhí an cluiche féin go maith freisin. Sin céard a bhí mé ag goil a iarraidh ort. An bhfuil an spórt féin suimiúil nó chuala mise go bhfuil an oiread sin fógraí ann go mbriseann sé suas an cluiche? Ah, no. Sin just daoine ag caint ráiméis anois i ndáiríre. Tá sé an-chosúil le, tá sé an-chosúil leis an regular season like, méid céanna stops ann agus rudaí like. 15 nóiméad, a quarter in town, but the concept go stretcheann sé amach go 20 nóiméad, b'fhéidir 25 nóiméad sa ceathrú ceathrú, ach it was fan mór mise de spóirt Meiriceánach anyways, is cineál wannabe yank mé, so so like tá suim mhór a'm san, na rudaí a bhí mise ag breathnú air ag am lóin ag obair ná

Dr Dre mar an príomh you know, yeah. uh, réalta whatever and um, se le na daoine a d'obair leis ach bhí bliain agus bhí sé Coldplay agus tháinig Beyoncé ar an yeah. stáitse leo agus yeah. I think bhí sé bliain éigin raibh na Red Hot Chili Peppers fa nó Bruno Mars bhí an yeah, lá, lá, lá, lá, yeah. like daoine yeah. like as achan coirnéal de agus mm. ceanna like

Don't tell Westbrook to go to LA. Rudaí eile cosúil le Never trade for Anthony Davis. You should have joined Philly. B'é sin a, b'é sin an ad céanna agus bhí QR code ann agus I bhí, think so. agus bhí, bhí Harley rud ag- agus bhí QR code ann agus dar chuir tú, chuaigh tú leis an suíomh sin then fuair tú like, I think bhí sé like 15 dollar de Bitcoin saor in aisce ach bhris an ad like an suíomh like agus like I think gur like rinne sé like impact mór like dá like luach Bitcoin ansin mar gheall go raibh sé ag gabháil a bheith like oh tá muidne really like cool like you know is féidir le éinne atá ag amharc ar Super Bowl like píosa saor in aisce a fháil and then thar a bheith like scrios siad an suíomh iomlán a bhí siad ag iarraidh a a fógrú so um Agus chuaigh sé suas go number two san app store like like that like yeah chuaigh sciobtha suas. Bhfuil infheistiú riamh déanta agaibhse i crypto currency? Bhí anuraidh agus then agus bhí leis like bhí mise like really like tá sé cosúil le like um like an has cineál de bhí like sé cosúil le kind of like gambláil ach tá tú like i gcónaí like achan like cúig second like le feiceáil like bhfuil an luach ar rud ar bith ag athrú whatever um so like ní raibh sé maith domh and then léigh mé then faoi like na impleachtaí like leis an uh you know leis an timpeallacht agus le you know an todhchaí agus you know an méid fuinnimh faoi sin agus I was like no ok níl mé seo níl mé ag déanamh seo níos fuide uh ach bhí mé ag caint le m'athair faoi seo agus bhí mé like yeah like Probably thiocfadh liom a bheith i bhfad níos saibhre ná atá mé dar dar choinnigh mé le leis an méid a bhí agam whatever agus bhí Dad like Right, yeah, ok. An rud is dainséaraí ná go bhfuil sé istigh ar Revolut agus go dtig le daoine é fháil díreach mar sin. Agus rinne mé féin é lá amháin bhí mé le mo chairde agus dúirt siad, oh tá crypto díreach ortsa, tá sé díreach i ndiaidh titim, tá bitcoin i ndiaidh titim. So sure chaith mé isteach céad euro agus tá mé fós á sheiceáil achan lá agus níl sé ag bogadh chor ar bith, dúirt go raibh sé ag 104 but caithfidh tú é fhágáil míonna le brabús ceart a fháil uaidh. Yeah.

Oh yeah tá rudaí really stupid ann like 100% tá sé tá class like ach like an bhfuil sé class mar gur thaighde sa má oh yeah yeah ach tá an ceann an Gatorade right an dath a bhíonn sa Gatorade a chaitear ar an bpríomhchóitseálaí tá sé caillte a'm chuile bhliain beo ó bhí mé 18 ní ná na chúig ba Dá gcuirfinn bet ar mé féin cailleadh chuile bhliain beo, bheadh níos mó airgid faighte agam ná actually a ghnóthachtáil for once like. Ar roghnaigh tú an buaiteoir ceart nó ar... Á bhuel bhí cineál bet builder a'm agus tá cineál so tá cineál skill a'm sa sport so a fós chaill mé an príomh bet but like bhí seven shocking selections istigh a'm agus ghnóthaigh mé Chúig cinn acu chaill mé amach ar péire mar bhí. D'imir leaid amháin go dona is ní bhfuair sé an yards ceart agus an ceann eile níor scóráil níor scóráil leaid eile touchdown ar chinn but bhí chúig cinn a'm like Cooper Kupp scóráil touchdown, Matt Stafford chun caitheamh os cionn 250 yard, bhí rudaí cineál you know statistical ann but yeah na cuid is stupid atá ceaptha gnóthachtáil.

Caithfidh muid é a chur suas ar an scéal anois. Sin é Barney Ó Flatharta. Suited up. Agus tá, is Build-A-Bear atá ann, agus fuair mé uaidh eh, ceann de na housemates é le Nollaig an bhliain seo caite eh, mar Secret Santa, agus tá yoke toe air, mhm. agus pressann tú é agus tá sé ag casadh amhrán, agus sé an t-amhrán atá ann ná an t-amhrán ón episode Girls vs. Suits ag an deireadh.

Tá agus le Teddy Hall inis le James. Ní amach péidir má chum ceá president an rúma. As bhfuin na bhil lo Teddy an. nach dat sé sem camera James is this a teddy bear Is this a teddy bear in park revolution or the Irish plaza

Oh my God nó cé nó má ghlacann eh, má dhéanann like ceann de na captaein like i ndeireadh an chluiche like má dhéanann sé eh, má bhíonn sé ag eascaine nó má deireann sé mionnaí móra agus é i lár an speech um, trí thimpiste um, an bhfuil aon rud gur féidir leat a dhéanamh. Yeah. Ó, oh, yeah, is ceann eile a bhí sa Super Bowl ná um, ón Super Bowl acceptance speech, cé an chéad duine a ngabhfadh sé thanks le. So like, uimhir a haon ná I think an coach, dara ceann ná teammate, tríú ceann a bhí ann ná a chlann, ceathrú ceann Dia. Agus bhí siad ann uilig like. Níl 'fhios a'm cén ceann a ghnóthaigh as sin anois like, but bhí siad ann uilig like. Bhuel bhí ehm I think go mbeidh tá like roinnt daoine like briseadh síos like cé mhéad ehm i rith na Oscars like cé na daoine a bhfuair an méid is mó like buíochas as ucht like aha an Oscar a bhuachaint or whatever I think gur tháinig Dia mar uimhir a haon I think go raibh seisean yeah. luaite an méid is mó and then sílim go raibh sé like Steven Spielberg i ndiaidh sin nó mar sin nó ehm

Níor de cheann de do line search sin? Yeah! Absolutely! Seán Foy, rinne mé i rith an céad dianghlasáil, cos bhí mé like, well, má tá bainis ag tarlú, tá cead againn like cá mhéad daoine a bheith istigh againn sa tseomra. So bhí mé like, so thig liomsa just bheith mar sagart agus then dhéanfaidh muid é. So tá mise go hiomlán cáilithe. Tá sé sin genius!

Tá Tarchiu ar fail agus Jassir. Má chailltear mé any time in the near future, Hugh, beidh tú ag déanamh dóibh. Ah, James, beidh craic ar dóigh againn, beidh sé great. Sin an, sin an imíd orm, ná go cáiligh mise amach ar an gcraic, nó beidh mé cáilte. Sin an phlean atá agam, like, i mo, i mo will, like, tá mé á scríobh, like, eh, you know, ba mhaith liom é a bheith mar, like, the Comedy Central roast of Hugh Carr, like, just kill me, just, like, tá mé just ag iarraidh daoine a bheith. Magadh fúm. Sin an rud, sin an rud is tábhachtaí domhsa is go, go bhaineann daoine sult as, as an craic. Sin fá, sin an rud is tábhachtaí ag deireadh an lae. Níl sa saol ach an craic. Fan go n-éiste tú le seo, anois, right, seo, bhí mé ag smaoitiú air seo le tamall. So, Super Bowl, bhí muid ag caint faoin Super Bowl. Bhí Snoop Dogg ag seinm ag an Super Bowl. Tá Snoop Dogg i ndiaidh ceannacht an sean record label a bhí aige. Cén t-ainm a bhí ar an record label? Death Row. Segue! Urchar ansin! Boom! Pow! Pow! Pow! Pow! Pow! Phew!

you know, ni, you know, déanann muid é mar you know, dá ceart and yeah, I know go, bhí sin, gur chuir sin panic ort ansin ach um, déanann muid trí chúrsa cos you know, caithfidh tú like, béile iomlán a bheith agad you know, níl tú ag iarraidh bheith ocras ocras ort agus tú os comhair an firing squad nó cibé. Um, James cén cén béile deireanach a bheadh agat.

Bruschetta nó like rud éigin le mozzarella is trátaí, b'fhéidir caprese salad. Caprese. Rud éigin simplí, blasta mar sin, lán le cáis. Seo an cheist dó maidir le chicken wings, an ndéanann tú spicy nó gan a bheith spicy? Buffalo i gcónaí. Buffalo. Buffalo. Hands down. Smaoinim, like smaoinim, like tá mo chroí istigh in buffalo,

an rud like gan dabht a bheidh agamsa ná mussels, that's it like le agus um gairleoige leis agus uh nó b'fhéidir um crab claws fosta tá sí as an och. Tá mé ag déanamh dearmad de rudaí anseo is nuair luann sibh iad dearmad oh yeah sin an ceann ba mhaith liom. An chéad uair eile a bheidh tú ar death row. An chéad uair eile tagann sé suas. Just beidh Áine beidh Áine suí síos ar an gcathaoir is beidh sí like

brón orm do na Shakespeare daoine. Bíonn siad ar death row agus deireann siad like oh cén fáth nár chonaic muid seo ag tarlú agus just deireann duine amháin acu ah beidh a fhios againn don chéad uair eile. Um, and then obviously uh, Níl a fhios an bhfuil sin an cuimhin leat an lead a dúirt an dad Hamlet. Hamlet.

Pizza. But caithfidh sé, caithfidh sé a bheith New York pizza, caithfidh sé a bheith delivered dom ó New York. Right? Now, bhí mise thall ann ar J1 agus le linn an road trip, right, d'ith mé i go leor leor áiteachaí. So is maith liomsa pizza. Go leor pizza ite agam in Éirinn.

Cás leis sin amháin. Agus chomh maith leis an pizza, tá mé ag iarraidh side beag garlic bread. Oh yeah. Yeah, yeah, yeah. Agus, agus garlic mayo dip. Yeah. An mbeadh seo na, na dollar slices a bhí agat na cinní, tá a fhios agat na cinní móra leis na plátaí, like No, no, paper? bhí, bhí, bhí

Sin an ceann a bhfuil sa scannán Spiderman, nach b'é? Yeah, tá lán pictiúr istigh sa bhialann, bhuel ní bialann é, ní thig leat suí síos ach tá sé sínithe ag na haisteoirí, tá sé an-cool leis sin. Bhí mise istigh ann fosta, tá sé really deas, tá sé really really deas. Mholfainn é go mór, má tá duine ar bith ag dul. thall i Nua-Eabhrac. Nó death row ag iarraidh béile a dtriail ag socrú ordú. Look, lads, tá a fhios agam go bhfuil a lán éisteoirí againn istigh sa phríosún, so má tá tusa ag éisteacht le seo agus. Tá an eagrán seo dírithe ort. Is céard, cén fáth like nach dhéanfaimid duine like eagrán don podchraoladh like cosúil like Folsom Prison like tusa like Johnny Cash is tusa like beo as an príosún. I think go mbeadh sin craic ar dóigh.

Cuid de na curries spicy chomh maith I know nach mbeadh Smithy sásta leis but is breá liom nuair a ordaíonn cúpla duine cinn éagsúla is thig leat giota d'achan rud a chur ar do phláta. Cosúil le tapas. Platter. Yeah. Sin rogha really really maith. Yeah. Is maith liom Dé sa fuair tain. Sus go raibh is maith liom tikka masala ach ní cheapaim go mbeadh sin mar mo mar mo bhéile ar ar mo lá deireanach den den saol. I think caithfidh mé gabháil le seanfhaiseanta Dún na nGall, Fish and Chips. An dóigh cheart leis an vinegar as a bhfaigheann tú istigh sna takeaways agus a lán salainn, ugh. Beer battered fish and chips, tá sé just, ugh, chomh deas. Bhfuil áit faoi leith i nDún na nGall, cén áit is fearr? Mholfainnse Mholfainnse Caisleán Óir in Anagaire. Is like is like bialann é, like ní like takeaway atá ann, ach bíonn like na portions like chomh mór acu agus like tá an iasc like chomh úr agus tagann sé as mo chomharsan actually, like tá like tá comharsan agam atá mar like díoltóir iasc, so glacann sé síos go dtí Anagaire and then leanann muid ina dhiaidh agus faigheann muid an bia like úr ansin like chomh chomh deas um like thiocfadh liom sin a ithe achan uile lá de mo shaol um agus dá raibh mé ar an ar an phláinéad an lá deireanach gan dabht bheadh sin an rud is mó le bheith agam um yeah. An maith leat na na

áit is fearr i nGaillimh fish and chips Bhí, caithfidh mise easaontú leat anseo, bhíodh sé iontach. Tá an caighdeán i ndiaidh dul síos go mór agus deireann a lán daoine sin, deireann siad gur hooked anois an áit is fearr. Tá hooked, tá hooked i mBearna agus tá sé sa chathair chomh maith agus sin an fish and chip is fearr i nGaillimh anois. Bhíodh McDonagh's iontach, bhíodh siad níos fearr ná áit ar bith eile but sílim go bhfuil an caighdeán i ndiaidh titim go mór ann so. Beidh orm dul isteach le Tester mar sin roimhe thug fiú. Bhí mise chun díreach chun sin a rá, bhí mé like bhuel sin leithscéal anois, caithfimid dul chuig an dá áit. Caithfimid dul chuig an dá áit, yeah. B'fhéidir déanfaidh muid cainéal YouTube agus like fish and chip shop connoisseurs, sin é an rud a ndéanfaidh muid. Thiocfadh linn concerts come dine with me a dhéanamh chomh maith agus you know ár mbiachláir éagsúla a dhéanamh ann. Yeah.

Suas a bheadh chomh maith pizza a bheadh chomh maith téigh isteach ab fhearr. Tá bean an tearc atá ag éisteacht leis seo anois atá ag seasamh thar an oigheann agus tá sí díreach chun na brownies chun a thabhairt amach agus iad a sheoladh agus anois tá uirthi iad uilig a chaitheamh amach.

An mbíonn dúil agat in dessert? Ar dtús báire mar. Tá mé giota beag cosúil le James, ní hé an béile is fearr liom ná milseog ar chor ar bith, b'fhearr liom rudaí, b'fhearr liom an príomhchúrsa. Ach ag rá sin, crème brûlée, gan dabht, sin an milseog is fearr liom ar domhain.

Amharc suas le feiceáil cad é atá ar cinntí just le déanamh cinnte cén like bhfuil mé bhfuil mé cinnte Is fuair mé Is ar a custard é. Tá sé cosúil le custard atá oh i yes i ramekin agus ansin cuireann tú siúcra ar barr is dónn tú an siúcra so bíonn kind of eh bíonn ort an an barr a bhriseadh. mhm tá Is go ní go bhfuiltear mar maith sin ar a rud An-bhlasta. ball chocolate i i bhladhann tú le rud éicint.

So tá dhá rudaí gur is maith liom. Is maith liom brownies as Eddie Rockets, tá siadsan like an-seacláide. Tá tá mise iontach milis like is breá liomsa milseog. It's like i gcónaí nuair atá tú ag suí ag an bialann agus tá like rud iomlán mór ite agat agus it's like bhuel ní thig liom fiú bogadh agus tagann na you know freastalaithe chugat agus tú ag rá oh ar mhaith libh milseog? Agus then thig leat a mhothú do bholg like ag bogadh like ag déanamh spáis that could be rud atá tú chun ithe like it's like mothaíonn tú do chorp do chorp like yeah no tá tá sé ag tarlú like tá tú tá tú chun seo a ithe um, ach déarfainn an rud is fearr liom nó tiramisu is fearr liomsa tiramisu Sin cean mai as na dal fásta. um just like an mask an dan agus like even fuse mine coffee like I just like an an mask an den chocolate agus an an uh, agus an cream fast resolution och Is brad am term so sin sin ra inta mm, Tá go jazz Le cop an coffee ar an tail Oh yeah, nó tae! Dá raibh tú sa Gaeltacht! Chuala mé gur rud an-aisteach é sin. Tá a fhios agat an dóigh a n-ordaíonn tú thig leat cupán tae nó caife a fháil ag deireadh do bhéile. Síleann daoine eile go bhfuil sin craiceáilte. Go háirithe na hIodálaí, dúirt siad nach n-ólfadh siad riamh cappuccino i ndiaidh an bhéile. Bhuel seo rud is like is deoch é le bheith ólta go like i rith an lae nó ar maidin like ina dhiaidh like

Go bhfaca mé riamh mo thuismitheoirí ag ithe an dinnéar is gan cupán tae is briosca a bheith acu ina dhiaidh i ndiaidh an bhéile. Is go háirithe Lá Nollag faigheann muid amach pota coffee, pota mór tae i ndiaidh an bhéile. Cuireann muid fíon ar leataobh and it's just tae is coffee. Yeah. No, gan dabht, like caithfidh tú like tae a bheith agat i ndiaidh an dinnéir. Like bhí Guinness Zero agamsa le mo dhinnéar anocht. agus déarfainn go mbeidh tae agam anois agus muid ag críochnú an taifead. Gan dabht ar bith. Bhfuil muid in ann a bheith beagáinín bougie freisin, théis do dhinnéar, mar bhfuil an cheese board a bheith. Ó, James! Is maith liomsa cheese board.

ceann eile fhada agus ansin bhí like na roghnaí aige don bhia agus bhí like suddenly bhí classical music ag seinm agus bhí sé oh well is breá liom mo cheese board bheith agam leis mo dhinnéar i dtús báire agus ansin le haghaidh a tús dá b'fhéidir uh, an Bhí sé ag súil le cocktail agus yeah yeah yeah

Caithfidh tú déanamh cinnte go bhfuil an phlean istigh ansin agus tú ag rith ar achan rud agus tá mise ar Hugh Carr here ar Twitter agus ar Instagram agus just go raibh Hugh Carr ar an TikTok. Sin é go dtí bígí linn arís le haghaidh an chéad eagrán eile. Eagrán 20! Crazy! Sé eagrán eile agus beimid ag déanamh seo ar feadh leath bhliain. Nach bhfuil sin dochreidte?